obi igbo anyị abịakwa ọzọ iwetara unu the new updates the better updates ebe anyị nọ ugbu a bụ anyị na-ekwu maka ya bụ alụsị Jeneva alụsị na-enye ego alụsị na-enye nwa alụsị na-agwọ ọya onye m na-agwa unu onye ihe ma na nwa n'obele at the age of 8 o bidogo buba amụma mebe ihe ọdịnala ị fụ na ọ mara ya ama ọkala mmadụ ọkala mmụọ ebe anyị nọ na Nando alụsị Jeneva alụsị ego na Nando onye m na-agwa unu bụ ọgba alụghị amụma mere ya ife pio ife na-emega na o nwere ọtụtụ ihe dị iche iche o nwere bụ akụnụba ndị mmadụ na-emere ọrụ onye rụrụ gazie ime ife dị na mmụọ okwu mana onye nwa mgbe eri ntị gaghara ikwu ọtụtụ okwu n'ihe gbasara ya na alụsị Jeneva bụ alụsị ego na-enye nwa achọrọ m ikwu ọtụtụ okwu watchanụ video watchanụ nkala anyị na watchanụ ka owu na ọgwụ na-akarị ọgwụ ọ na-agwọ n'ele kpọtụrụ ya for anything spiritual ị na-eme business ọ na-ada ada ụmụnna na-achụ gị or whatever kpọtụrụ ya ka o tichie egwu agha igbo emeghị mana onye emelụ o lote bịa kene more progress na ga-eme so wee sị ka m bịa kene yi the first time m bịara be gị ị ma na moto m kụrụ engine were keke na-aga agbafụsigo m ebe a because amaghị m ebe a unu ele unu ele confuse m Eh, unu anyị ka ọ bụ before. very powerful house so mba mba mba mba mba na ebe nna gị abụrụ be hara m fụ flashy flashy moto na-ekeketa ọnụ

ejekwu maka ya ịwọchị o nwere egwu mmegosi egwu mmele egwu mmele kwara afa gị kụwa kụọ ọrụ kụ maka gị ma uche oyi n'ebe a kịta bụ foreign drawing ị bịa na parlour gị edebe ya mmadụ bata onye na-ene art gịnị art work such is life

mmụọ mmiri na onwe enye ọ na-agwọ n'ele eze ugo ebe n'aja ọ na nke ka nọ n'afịlị ya o nwe ife m na-afụ just come and give a try were anya wee fụ ife na-eme na ọ bụrọ ọnụ ọ bụrọ ọnụ give a try only a try can convince you fully efere ya tradition dị dịkwasa na n'afịa ọ na-eme chọrọ ka business gaba agaba ịnụ ị na-eme ka ihe weta ndị ọcha na-ebu ngwongwo kpọtụrụ ya ihe a niile efu ndị n'obodo oyibo na ndị mmadụ ndị ọcha na-eme ka ihe n'ịntanetị

alụsị e ji agba ụgwọ ị fụrụ ya onye ebutere ya akpati mana ife ọgwụ ka na-eku ume

Ikem Nando ka anyị nọ ugbu a na nke ppp alụsị ego alụsị jeneb efe ọ bụ onye were anya n'ufu ịma na-adị emefu ụmụazụ nna m ekene rinne n'udo pụrụ iche nna m anyị sị ka anyị mata onye ị bụ na nka na-etu a very young handsome man
Ọmụọbụ Igwe Alụsị Ego dị n'elu. Anyị na-anụ maka ya. bụ Eze Chukwuchi Chukwuemeka Edimọfọ. Eziokwu. Nna m ekene rinne. Anyị anyị nụgo akụkọ okwu otu i si eme ihe dị iche iche ma ndị ị na-emere ọganihu ma ndị ekechi ekechi ị na-atọghe fa. ma ndị na-eme business ma ndị na-emeka ewuchi ndị ọcha otu i si emere ihe ihe niile na-aga nke ọma iwe na-ewe wee sị ka anyị na gị karịa a wee na-asị nna m ihe a niile ị na-eme kedu ụzọ o si wee bido o ji bie mma gị because o nwe ndị ọ na-adị efepụ na bebe nwe ndị ọ na-amara ụmụazụ nwe ndị ọ ya bụ nna na-ahara enye onye nwụọ like kedu otu o si wee bido gị because ị ka dị very young ọdụ ha sụ onye a gwa na ọ dibịa ka ị bụ ọ ma nkweta na ị pụta n'ezi ọma mbere ị bụ Nke a- mana ọ mmụọ mmiri ka ị bụ ọ dịghị n'iru nke a nụwa na-abụ ọmụma ka ọ na-ama yes

wow chineke wele ala ọla anyị na-eri nne naanị ihe na-eme nna m anyị sị ka anyị malụ kedu okwu ị na-atụrapụrụ ndị mmadụ ndị nwere ihe dị iche iche maka nwoke ndị gbajela ọsọ ebe dị iche iche na taa enwetarọ the solution ha chọrọ kedu okwu ị na-atụrapụ n'ụbọchị taa taa n'ihe egosi igbo ị na-azọ ndụ ihe dị iche iche ị na-alụ karịa ebe akpaghị aka imere

anyị ghọtakwa na omenala dị nachi ebe be aka I'm so glad yes but unfortunately along the line some of us kwa na-eme the tradition bu ụzọ banye tọnụzi anya na ekwu ozi ka ndị ala ekwezi mara mekanik mechanics ọ dị so na try frustrate so many people ka ha believe na power adịrọ na tradition ma na-asị dọ

ndị dibịa na-emebili unu ọrụ na-eziga ụmụazị e je beta ala mee nke mee nke a mee ma ndị na-afụ na gutter kedu okwu ị nwere ike ịtụrapụrụ ha because anyị fụ na omenagụ na-eme otu o si eme mgbe gboo nke a abụrọ dibịa ka ọ bụ bụrọ omenala it's not part of tradition ịbeta ala ịbeta mmadụ ibe gị is not part of tradition if you talk about tradition you talk about people na use animals yes animals elephant tiger lion dragon any part of them you can make use of it
ije weta human parts on the other side, ndị yoruba m gosiri ndị Ndị nwere Igbo ụzọ- anyị adịghị eme such a thing It's true. we believe in root and herbs and nwebe akwa ebeisi Yes. baby bush chapa all these things Yes. ọ nya ka anyị ji eme parts nke anyị but ije beta ala beta all these things bụ ọ bụrọ our own all these Benin Republic yoruba people ndị na-eme such a thing

ndị ọcha weta nke ya tinyela anyị na anyị kenyere mmesi jide ka i ji ịtụkwa ya afaghị ọzọ na anyị ka abụ ha agba nke na mike na-eru na-ewesị jide ka i ji ọ bụla sị jide ka o ji na ọ na-eme mma bpp ee nwebele ogu nya fụkwa agba nke abụọ this is the first we are coming with the second chapter